díobh go sásaimh. Seo Caibidil 4 den leabhar Amach. Alright, so tá sé anois sa ghairdín. So an cuimhin libh an rud a tharla an lá faoi dheireadh, bhí sé ag ag déanamh rud éigin ansin leis an train. He he broke the train. So then he ran away anois tá sé sa ghairdín. OK, d'fhan mé ansin go dtí gur shíl mé, which is cheap, cheap mé go raibh an tóir dulta i léig, so tóir is a chase and dulta i léig means it's kind of gone, basically, got smaller. Chuala mé gardaí agus daoine tábhachtacha eile ag cur díobh agus ag glaoch trí theileafón. Cheap mé gur cheart dom dul amach bealach an tí.

linn bheag in aice an fháil, so linn is like the linn snámha, be a swimming pool, so this is just a pool like a pond. éisc bheaga istigh ann ag snámh timpeall agus timpeall. Bhí ocras mór orm tar éis mo chuid oibre agus smaoinigh mé ar chúpla ceann díobh a sciobadh, so he's thinking of taking a few fish to eat. Ina choinne sin, níor bhac mé leo, mar cá bhfios cén sórt bia a tugadh dóibh féin. Ach, agus b'fhearr liom barra seacláide ar aon chaoi, said I don't really want to eat a raw fish anyway and he wants to eat chocolate. Thriail mé taobhdhoras an ghairdín, is léir go raibh pasáiste as sin amach go dtí an tsráid, ach bhí sé faoi ghlas, so the, he was trying to get out through the, the garden gate but it was locked. Bolta mór air agus glas chomh mór le cloigeann ceangailte leis, so the lock was as big as a head. Bhí an balla ró-ard ar an dá thaobh. Bhí mé i gcruachás, I was in a tough situation. Gardaí laistiar díom, balla arda timpeall orm agus doras faoi dhianghlas os mo chomhair amach. So tá sé ag rá, the guards are behind him, the walls are on both sides of him and the the door in in front of him is is locked. Ach ní duine mé a dtagann scaoll ar air, so I'm not someone who panics.

So if you're going to make up a story, make up a good story. Chnagfainn ar dhoras na cistine agus d'inseoinn mo scéal don bhean nó cibé duine a d'fhreagródh. So I'd knock and I'd tell my story. Is amhlaidh a bhí mé ag eitilt liom os cionn mo do ghairdín nuair a theip ar mo chuid sciathán agus b'éigean dom tuirlingt. Is mise an t-aingeal a thit.

Chnag mé liom, go deas béasach mar is cóir. Nuair nach bhfuaireas aon fhreagra d'fhéach mé amach, d'fhéach mé isteach an fhuinneog. Gnáthchistin a bhí ann, so anything if gnáth ever stuck onto a word it means normal, so just a normal kitchen. Cosúil go maith leis an gceann atá agam féin sa bhaile, ach go raibh slacht ar an gceann seo. Bláthanna ar an mbord, chomh deas sin go gcaithfidh go raibh siad bréagach, so they said the flowers were so nice they had to be fake. úlla snasta i mias, bananaí timpeall orthu mar a bheadh i ndrochphictiúr péinteáilte, ba ghráin liom pictiúir mar sin, pictiúir gan dada ag tarlú iontu, if you just met the the picture on the wall he didn't like it. Ní raibh tada ag tarlú istigh. Thriail mé an doras, ba mhór an phreab a baineadh asam nuair a fuaireas amach go raibh sé ar oscailt, so now he was in the garden and the side gate was locked but the back door was open, so he walks in. Níor ghá dom an biorán a chur ag obair d'fhonn é a oscailt, didn't have to pick it. Chuaigh mé isteach, Bhí an raidió ar siúl, clár cainte éigin, seanduine, duine éigin ag gearán nach raibh ceapairí an lae inniu chomh deas leis na ceapairí a bhíodh ann fadó, so someone on the radio talking about sandwiches. Fós, ba chabhair dom an raidió mar is ar éigean a chloisfí mé. So the radio, bhí sé ar siúl so then they couldn't hear him. Thug mé sracfhéachaint thart le súil is go bhfaighinn barra seacláide nó rud éigin. Thriall mé na stáin go ciúin ach is brioscaí is mó a bhí iontu. cinn thirime freisin, calóga arúir agus eile ina gcuid boscaí, rangaithe go néata mar a bheadh líne scoile ann so he's just talking about biscuits, he wanted chocolate, he found biscuits ba ghráin liom nithe a bheith chomh néata sin, chuir mé mo lámh isteach sa chófra, thóg amach an bosca de chalóga arúir agus d'iompaigh mé ar thaobh é so he's just. He didn't like things being neat so he took out the cornflakes and he flung them around everywhere. Thug sé seo sásamh éigin dom, so this kind of made me happy. Ansin, thóg mé na criospaí ríse agus brath iad a chur bun os cionn, cúpla ceann a chaitheamh ar an urlár fiú. Is aoibhinn liom an fhuaim a dhéanann siad nuair a chuireann tú do chos síos ortha. So now he just threw a few Rice Krispies on the ground and he's standing on them because he likes the sound. Is ansin a chonaic mé é, barra mór seacláide i bhfolach go néata laistiar de na boscaí. Bhí mé ag gáire agus ag fáiltiú romham. Oh, bhí sé, sorry, bhí sé ag gáire, so he's now saying the bar, chocolate bar was just laughing at him. Cóta dearg air agus muinchillí airgid. So he's just kind of making the bar seacláide sound like a person, like he's wearing a little coat, red coat, meaning that it had a red packet on it. Cnocán mhilse chóir do boladh uaidh a chuir gach crann seacláide i gcuimhne dom. Chuala mé osna uaidh nuair a scaoil mé isteach i mo phóca é, So he heard the bark and the bar was kind of happy that he took him out of the press and put him in the pocket. D'oscail mé doras na cistine agus siúd ehm ag bun an phasáiste bhí doras an tí os mo chomhair amach, an tsráid agus saoirse ina dhiaidh sin. Shiúil mé go mall ar mo bharraicíní i dtreo an dorais. Tá fhios agat an tslí a mbíonn sé nuair a bhíonn rud in aice leat agus fós samhlaíonn tú go bhfuil sé cúpla míle slí i gcéin uait. So what he's saying here is he opened the kitchen door, he saw the front door, he's like it's so close but it seems so far away. Um, agus b'in mar a bhí an doras. Cheap mé go raibh mé ag siúl agus ag siúl agus ag siúl ach fós ní raibh an doras aon phioc níos giorra dom so maybe he's just kind of panicking he's like I was walking and walking but the front door wasn't getting any closer. Bhí grianghraif ar an mballa ach ní raibh cuma róshásta ar na daoine iontu, páistí in éide scoile nó ag teacht amach as séipéal éigin. Tar éis mórán siúlóide, shroich mé bun an staighre. Bhí sé dorcha ar bharr an staighre. Ródhorcha, b'fhéidir.

an seomra codlata, ní raibh aon duine ann. Bhí mé ag gabháil a luí ar an leaba féachaint an raibh sí róbheag nó róchrua ach níor bhac mé so he was like he was gonna go lie in the bed like like that Goldilocks em but I didn't bother níor bhac mé. An dara seomra codlata, bhí bábóg bhriste eile ann, í ina dhá leath. Bhí an leanbh seo iontach geanúil ar bhabóga nó b'fhéidir nach raibh so this is the second broken doll so he's saying well this, this kid really likes dolls, maybe the kid does not like dolls because there was a broken one in the garden as well. An tríú seomra, bhí an bhean istigh ann, bhí sí ceangalta de chos na leapa agus bhí stoca ina bhéal, in a béal. scéin ina dhá súil, an dá shúil chéanna chomh dearg le Santy agus iad ar nós oinniún so there's a woman tied to the the bottom of a bed and eh she's had her she's she's been kind of kidnapped so eh she ha her eyes were as red as Santy and they looked like an onion a cosa ceangailte ceangailte as tied a lámha ceangailte a béal stoptha ní raibh fhios agam cá dtosainn dá scaoilfinn an stoca as a béal ligfeadh sí scread a bhús glóch na torthaí thíos staighre so if I let the thing out of her mouth she will scream so loud it'll wake the brute downstairs agus dá scaoilinn a lámha b'fhéidir go ndéanfadh sí ionsaí orm dá gceapfadh sí go raibh aon bhaint agam leis seo so if I let her hands free she might attack me because she might think I had something to do with this. Bhí a súile ag dul suas síos isteach amach siar is ar ais mar a bheidís ar tí pléascadh. Thuig mé ansin cad a bhí sí ag iarraidh a rá. Eh, so her eyes were going up and down and in and out as if they're about to explode. So then he understood what she was trying to say. Ach bhí sé sa mhullach orm gan choinne. So sé is the guy who tied her up. Fear mór láidir groí, bróga traenála air agus húda orm. So seo an fear eh that he just suddenly was on top of him. Fuair sé greim ar mo mhuinéal agus chas chas ar an urlár mé. Fuair mé dorn uaidh sa phus. Chuala mé fiacail liom ag bruscarnach. So basically the guy is beating him up, he got a a fist into the face and his his teeth are crunching chnag sé mo cheann ar chlár an urláir, mhothaigh mé a ghlúin i log mo dhroma agus snaidhm á déanamh aige á déanamh aige de mo dhá lámh, é ina shuí orm, tharraing sé siar mo chuid gruaige mar a bheadh sé le stoitheadh as mo chloigeann, cloigeann is another word for ceann, so he's now pulling the hair out of his head, chuaigh ríog phéine tríom mar a bheinn i mo chearc ar bior in oigheann an ollmhargaidh, so a bior is that that little metal.

So you wonder, is it just exaggeration? Ansin, scaoil sé ceann dá lámha díom. Rud éigin á lorg aige ar an urlár, téad nó sreang, níorbh ea, siordán agus geonaíl, so he was looking for something on the ground. em, sábh slabhra ina lámh agus é ag bearradh an aeir chugam, so he thought he was looking for like a string or rope. Sin é ansin, téad nó sreang, but said it's not.

he got some kind of wooden thing and he with one little zhup he split it in two ansin bhain sé an chos den leaba, is dócha gur scread an bhean ach níor chuala mé í so he now with his chainsaw took off the bottom of the leg, the leg of the bed, he said probably the woman screamed but I didn't hear her a chuid fiacla féin chomh buí le breoiteacht his, his teeth were, were yellow as a sickness agus fiacla an tsáibh chomh mear leis an lá inné. Bhain mé urla de mo chuid gruaige agus lig scairt mhór gáire. Ansin chuir sé an sábh in aice le mo scornach agus leathdhraothadh magaidh ar a ghnúis. Bhí sé chun taitneamh a bhaint as seo, so like he was going to enjoy this, basically he's gonna cut him up in pieces with the saw. He's gonna cut his neck. Níl fhios agam fós cén fáth a ndearna mé é. An eagla, is dócha. Bhí mo bhéal chomh tirim le harán ach bhrúcht rud éigin aníos ionam. So aníos, even though it looks like síos is coming up through him. So he said he don't know why he did it. He doesn't know why he did it. Maybe he was scared.

it didn't spit up ceann a bhainfeadh comórtas caitheamh okay one that would win a spit-throwing competition lig sé liú, lúb mé i leataobh agus sháigh mé punt mo mhéire le fórsa istigh sa tsúil aige lig sé don tsábh titim, don sábh titim chuaigh an sábh as láithreach agus ghreamaigh in íochtar na leapa rop mé bolgán an lampa isteach i ina aghaidh nuair a bhí a dhá lámh ina shúile agus thiomáin mé cos na leapa isteach ina bholg bhí sé ina phleist so phleist is like when you just kind of collapse in a heap he fell over alright so b'fhéidir just focal amháin atá le foghlaim focal a bhí againn an lá faoi dheireadh just to remind you of this word seo áibhéil remember exaggeration um, focal eile b'fhéidir a bheadh go maith samhlaíocht imagination.